Chimezie.
Ah, Postman.
Chimezie. I si aṅaa eje. Efugo na ya kwa ịnị ya. Ịnị ya. Chimezie. Ọ ụdịrị i sizi wee wuo onwe gị n'ala. Wetuzie onwe gị n'ala. Ee? A na-ahụ ngị bụ ezi ahụ, ị na-ada n'ime pọtọpọtọ. Chimezie. ị nọzi na be m na-aṅụ biya esezi siga ọ be onye ọzọ ka m ga-anọbụ na kedu ihe ị chọ iji ndụ ụwa eme chimezie ka m jụọ gị i ji ndụ gị eme gịnị ndị ọgbọ unu na-eje na-achụ usoro ebe ihe esi gara ha nke ọma nwa admishọn baa na yunivesiti je na-agụ akwụkwọ chimezie mụnwa bụ nna gị agụha m akwụkwọ e wee m chọọ ka ụmụaka niile m mụtara n'ụwa ka ha gụọ akwụkwọ ka ha baa uru ka ha ka m mma maka na ụmụnne gị jụrụ ajụ maka ihi na nne unu na-edu unu ihe ọ na-agwa unu ka unu na-eme unu echee na ọ dị mma chimezie ka m gwa ihe m gwara abalị one na one gara aga jee ka ị degharịa akwụkwọ jambụ jee na-enegharịa jambụ ka ị nwee admishọn wee baa yunivasiti dezie ndị jambụ ugboro one o nwe onye na-amarọ na m edego jambụ ugboro ise apụta m n'ụwa ide jambụ chimezie ọ sọ gị dee ya ohu ugboro o nwee ihe o mere dee ya ohu ugboro baa yunivasiti ị pụta bụrụ graduate ị mara na anwụ dị ị na-akpụ nkwụ na-akpọ obi gị ọkụ ebe ị na-ese siga ọ kwa nkwụ ka ị kpụrụ nye nne gị nne gị kpụrụkwa nkwụ o nye gị kpụrụ kpụkọbanụ nkwụ nụ nyekwu ya siga ka o see nụ ị na-esekwu siga nụ ọ kwa ifo ka m lota ihe m gwakwara mgbe gara aga ọ bụrụ na ị ma ọbụ nne gị na-egwu ị na-achọ ịdaba i jiri kịtaa nụ sepụta aka enwe n'ofe maka o mere aka mmadụ bụrụ na ị gbazi ya nkịtị gaba n'ihu na mgbe o mechara ka ị ya-ama mgbe o tiri onye ọbụla nwaanyị na-etiri egwu na-akwụ aja mmụọ gekwa ntị ka m gwa gị chimezie chimezie ka ị baa uru nwaanyị gị na ya ṅụkọba nkwụ ị na-esekwu siga nụ ị zụrụ siga gị na ya seba siga ka ọ baara unu ọ ma street cred na mama street cred na ọ ma ife a na-alụ ife na-akụzi Gwa m ife a na-alụ.
nsogbu adịghị ya mgbe ị chọpụta ịna n'iyi ọ na-enye gị aka mgbe ahụ ka ị ya-eji wee ma na i mego onwe gị arụ mgbe ahụ ọya nchighata ya ya-esizi ike nwaanyị jisi ike duhie ya duhie obi ya gaanụ n'ihu na n'iyi ọ naara gị mmiri dọrọ n'eju nwa nkịta ka ọ bụ adị m ala ike ọ dị ya na ebe a na-akọnye ihe na-agba ka moto mụ ga-edegharịa JAMB onwere na ụnụ amarọ na mụ edego JAMB ugboro ise afa m abụzi ode JAMB
ị na-achọ otu a nche ọ na-eyighị mụ amara m na uche nna ya ka ibu mana nsogbu adịrọ ya ma a na-ekwukwa nwa na-ekwu ibi ahụ ọkwa ị fụ mkpali a nna anyị na-enye onye ọbụla n'ụnọ a o rigo nne o ọ gbakasịbago m arụ nne m ọ bụrọ sọ gị ma gịnị ka anyị ga-emekwanụ ya ọ ka isi fe ọba ya abịago ngwanụ e, ebe ọ bụ na akwụkwọ ekwerọ ị agụ hmm, ị ya-eje mụọ afịa ị ya-eje ka ị mụọ ka esi azụ afịa ị zụsịa i bute ike nne m ọ gị na-akụzigbo otu a mụọ afịa gbaa aka mụọ afịa onye ka m makwanụ m ga-eje n'aka ya wee mụba afịa Ya.
ị madụ na nne gị nwee kọne ama m ndị mmadụ akụzikwa ya ama m ndị mmadụ rapụba m ya-akpọta onye ya-abịa kpọrọ ya kpọrọ ya i je mụọ afịa ahụ
nne m ọ na-ebekwa ebe ọ ga-emekekwa sense akwụ ya na e, ọ bụ na i luo township a i je mụọ afịa mhm. tinye uchu ị mụọ ya mụta ya o nwee ife ụmụ okorobịa ibe si na fa na hustle ị hustle ị hustle i bute ike e, i bute ike ife m chọ bụ ọ chaa acha gbute ọ charọ acha si gbute gbogbo otu i kwulu ya na ka o si ede ọ chaa acha gbute ọ chakwa na acha dọla ya na-abịa mama nke i kwuru bagoro igbo gboo mama dị mama mama ị nwekwa street cred na-ebe ebe street cred ka m na-agwa gị ọ chaa acha gbute ọ chakwa na acha dọla ya na-abịa nna na nkwụ nwụba o nwee ife akwụkwọ nsọ kwu ọ sị gị na-akwanye obi gị ọkụ ka ọ ghara ịda mba ngwa kwere ya ka m na-agwa gị kwere ya ọkwa ị nụ ya mama dị mama mama m na-ebe ebe ọ na-ebe ebe
Jovita. Eh? Ka ị na-eme ebe a? Ke ife ị na-emekwa n'ebe a? ke ife i ji wee achọghị ikwe m ka m zuo ike ugbo one ka m gwa gị abịana be m chọta m na nne na nna m adịrọ achọ ụdị ihe a mana chekwe ka m jụọ gị ke ka i si wee chọta ebe a Jovita, bikozienụ, biko. Jovita, ị ma na afụ m gị n'anya. Eh, Biko, ọ bụrụ na ebe ee ka m gwa gị abịarọkwa m ka m yia gị ọyị ya ka mụ na gị yiba mba abịa m ka m nụba gị anụba ya achọ m ịnụ gị ka ị bụrụ nwunye m kee ka ị ya-esi wee na-akọ akụkọ di na nwunye ebe ị matabụrọ onye m bụ ọfụma nne ajụchago m ndị mmadụ maka na otego na-akwụgharị gị n'azụ na-akwụgharị gị n'azụ na kirikiri niile a ana ajụsigo ndị mmadụ a sị m na ị wụ ezigbo mmadụ na nne gị na nna gị na ha wụkwa ndị ezigbo mmadụ biko zie mere m ebere
okay mana m ka nọ n'ụlọ akwụkwọ and o nwerọ ka m ga-esi wee na-ekwute okwu alụmdi na nwunye ma ọ bụ na m agụsịrị akwụkwọ m eh, m ma-eche gị nsogbu adịrọ nsogbu adịrọ m ma-eche gị m ma-eche gị m ma-echegide gị mgbe ọwụla ị gụsịrị akwụkwọ gị niile m bịazie nụba gị nsogbu adịrọ m ma-eche nsogbu adịrọ ya ebe i kwuru otu a ị ga-aga ka ị ga-anaba ọ bụ na nne na nna m bata m gwa fa mee ka ị mara nsogbu adịrọ nke a ga-adịkwa m obi ga-atọkwa m ụtọ ọ wụ na ị ga-agwa fa nsogbu adịrọ nsogbu adịrọ
ngwa were nke a ka ị were ya gotere onwe gị ife o sikwa m n'obi o nsogbu adịrọ ị bụ ezigbo mmadụ n'eziokwu ndị mmadụ na-ekwu ya mana kịta ka m fụrụ ya n'anya ngwanụ ka ọ dị

ị na-edebe ọ bụrụ na ị marọ idebe ya njide wenatalụ m ya ọkwa ya wenata m ego na-edebe so that n'ikpeazụ nna gị ukwu duo gị ego ọnụ ọbụla o nyere gị wee duo gị anyị ewelụkwa nke a ị kpepụta m debelụ gị wee mejuo ya i welụ ya bido nke gị ego etiwa
mama okwu gị kwụ ọtọ ka sịga i kwusigo onye isikwu ya na ka o si ede

ezigbo nne na-achịkọ ezinụlọ ya na-achịkọ ezinụlọ ajọ nne na-aghasị ezinụlọ ya kee onye bukwe moto bịa na be m ịfụnanya
jovita
Aha. kee onye bu moto bịa na be m
onye ọbịa chọta jovita

Papa, ị nọtago?
kee onye bụ onye ọbịa bu moto chọta gị na be m onye dị ya
Werenụ nwayọ kịta ị batara ka ị bido jụbagodi ajụjụ. ee na m were nwayọ a papa Papa biko, batagodi n'ime ka i zugodi ike. Emesịa m ga-agwa gị onye onye ahụ bụ. n'ọnụ ọchị gị niile a

ị gwara ya na ị ka nọ n'ụlọ akwụkwọ mama m gwakwara ya mana ọ sị na ọ dị nkwadobe iche tupu m gụsị akwụkwọ
ọ gịnị ka ọ na-alụ
mama kee ka m ga-esi wee matakwanụ ife ọ na-arụ ebe m adịghị enye ohere ịgwa m okwu ọ sị na ife o ji wee chee ịnụ m bụ na ọ gagharịsigo jụọ ndị mmadụ ka m si eme asị ya na m bụ ezigbo mmadụ ajụkwa sị na nne na nna m bụkwa ezigbo mmadụ ya maka o ji wee sị na ọ ya abịa nne n'ụlọ ife o kwu mama ife o kwu ụbọsị ọzọ ọ bịa ọ bụrụ na m anọ ya sị na m chọrọ ka mụ na ya fụ nsogbu adịrọ Chineke ajụ nwa ahụ nwaanyị ma ife nwoke ahụ cheregodo ka m hụ nwoke a na-ekwu maka ya ka m jigodo anya m hụ ya

dosekwala anyị ego mụ na nne m dosekwala anyị ego ezigbo nwoke afụ dimkpa afụ ogologo imi ya mesoro adụ ahụ ma bịa ịdị egwu ịdị egwu ka m si kpabọgo ozugbo ịbanye e, e, n'ife a na-alụ ịbụrụ ịbụrụ o nwee ife i kwu ị na-ekwutasịrọ hmm. ị sị afụ dimkpa

nwa a nyecha m ego niile nwa a bụkakwanụ ezigbo mmadụ nwatakịrị ji ego ọkwakwa asị na afụ dimkpa anụ isi ego
na ee ife ime na mgbe ọbụla ọ kpọọ gị ị ya-agba ọsọ jezie ya ozugbo mana ọ bụkwa mgbe niile ma ọ bụzi mgbe m ga-enwe nne m ị sị m rapụ ya jejezie mgbe ya na-ewepụtala ya efe
otu ka i si fụ ego n'anya ifuru nke wee ị fụrụ ego n'anya nwanne nwebe di

Baba ọkwa ọrịa na-arịa m mana enwere m nsogbu ya na m ji bịakwute ka m nara ndụmọdụ Romanus kedu ụdị nsogbu dị ya nsogbu m bụ nwunye m nwunye m adịghị ekwe m ọnụ weta n'ụlọ mmadụ na-ekwu n'elu ọ na-eme n'ana na-eme n'ana ọ na-ekwu n'elu o ji n'aka azụ ụmụ anyị zụghị e si ezi ụmụaka mana ụmụ m anaghị ekwezi na m gwa okwu m kpọọ ha oku ha adị aza sọsọ ma ọ bụrụ nwunye m kpọrọ fada o meena ụmụ m niile mee ha ncha kpọzie m asị onye na-agwa okwu o wee ya na m afụ ya n'anya na mụ na-eme ya ndị o meena ụmụ ndị nwaanyị ụmụ agbọghọ na-anọ m nwere na be m
ọbara jizọs a na-agwa eziokwu fara ụmụaka na-apụ mgbe e jiri sọ ha ha pụọ n'ụtụtụ anata ha na ndeeri ụmụ nwoke a na-eti moto na-ebu ha agado na-ebukọrọ apụọ ụfọdụ ka ha jee ha ya anata mbọsị ha jee obi na-egbu m nke ka ewute m na-eme m ọrụ otu ọ dị ka m bebe akwa bụ nwa nwoke ofu nwa nwoke m nwe chimezie chimezie anụnwa ndị ọgbọ ya nọ na yunivesiti mahadum na-amụta akwụkwọ ka ha baa uru ejide chimezie jikọna ya wopịa kpọọ ya nwoke nje ahụ bara ama oji obodo nje ama ka ọ jee gbaa bọị na-akpọwa m ya ka m ji sị ka m bịa ka i nye m aka mara otu esi nye m aka biko nye m aka Maazị Romanus ịgwa gị eziokwu akụkọ nke ị kọrọ kịta a o nwere ka ọ dị mana anụgo m ife niile i kwu ihe m ga-eme bụ na m ga-agba mbọ fụ na m wepụtara ohere bịa n'ezinụlọ gị
fara ị ya-abịa be m mụ abịa be gị
fara biko daalụ daalụ fara daalụ eji m aka na ọ bụ na m bịa hmm. gwa nwunye gị na ụmụazụ gị okwu ihe dị iche ga-adị na ndụ ha a ga-enwe nanarị mgbanwe n'ime ha fada sị ka m jụọ otu ajụjụ ah. ka ihe kpata ezinụlọ ji agbasisi n'iberibe oke n'ọhịa ngwere n'ọnụ nwoke asị na ya anọzị nwaanyị akwakọrọ ngwongwo ya naa hapụ ụmụaka ụmụaka na-awagharị dịka a sị atụrụ na-enweghị onye nche fara ka ihe kpatara ihe nke a ọ pụtara na okwu chineke adịghịzi ile ka ọ pụta na kedu
mana ị nee anya n'ụbọchị nke anyị taata ị ga-afụ na ụka ọgbara ọhụrụ kasị nkụ ebe niile ha nwa so n'ihe mere ụdị ihe a ji na-eme n'ụwa nke anyị nọ na ya taa maka na ha pụgo nnọọ n'ikwu eziokwu ha anaghị agwazi ndị mmadụ ihe Chineke chọrọ ka ha nụrụ ihe ha jizi aka kịta bụ ego ah. ọtụtụ n'ime ha bụ ego ka ha ji maka ya batazie n'ụlọ ah. ya kpatara na ị na-anya efu apụtazie o nwezi na-ezi mmadụ ezigbo ozi ọma ihe a nọzi bụ eh, ọ ga-adịrị gị na mma iji hmm. gwakwa nwunye ma gwa di ya sị ya na eh, nwunye gị ma ọ di gị chọrọ igbu gị na ọ bụ amoosu eh, nna gị ji bụrụ nke a na nke ọzọ na ọsọ ya ha ejigo ụdị a tisasịa nnọọ ezinụlọ ị fụzi ụmụazị etinye isi n'ọhịa nwezi onye na-achịkọnatazi ezinụlọ di na nwunye udo aga udo adịrọzinụ onye tinye isi jewe nke ya nwunye agawa nke ya nsogbu akazịa nkụ nke a bụ nke a nke a doro n'anya kịta ihe ọ pụtara bụ na ndị ndị ụkọchukwu a na-ezizi ozi ha kwesịrị izi ndị mmadụ na ha na-ezi ihe ha chọrọ ka ha nụ o mezie ha ọ bụ sọ ego ka ha na-achọ mekwa ha na na ọbụnadụ ndị ndị ụka na ha achọ ka ndị ndị na- na-abịa ha ụka gbasasịa ọ ya ka eh, e wee hapụzi ihe chukwu sị ha rụba rụba ihe ọzọ ọ ya-akakwa mma na ha hapụrụ ịchọ ndị mmadụ ka ha bịaba ha ụka karịa e, okwu chineke ka ha kwube okwu chineke ka ha na-achọ sọsọ ndị na-eje n'igwe hapụ ndị nke na-ebute ego ụwa ọ ya-akakwa mma ma a sịkwa m kwuo nsogbu adịrọ ihe mere bụ ị ga-abịa ka ị bịa lawa ka ị gaji ugbo n'ike chineke gozie gị ị nụgo nwa m echefukwana